Maidin mhaith daoibh a chairde. Anois, inné chuaigh mé fríd na nótaí mar gheall ar an charachtar Paul, sin an fear dall ar an traein, agus inniu táim ag iarraidh dul fríd na nótaí mar gheall ar an bhean óg ar an traein, sin Catherine. Now tá cúpla líne ar iarraidh thuas ar barr anseo, couple of lines missing from the previous page, so deireann siad just go bhfuil siad sa stáisiún traenach agus tá an cuma ar an scéal nach bhfuil a dhath ar bith as bealach it seems like everything's ok, she's a fairly normal person um but éiríonn sí beagáinín mífhoighneach um lena máthair she gets a wee bit impatient mífhoighneach le mamaí s'aici um ag an stáisiún traenach agus níl sí sásta cabhrú lena máthair, níl sí sásta cuidiú léi. dul go dtí an leithreas so the mother's given out she needs to go to the loo um but níl sí ag éisteacht léi is cosúil go dtugann sí aire dá máthair so it seems like she takes care of the mum agus go dtagann altra gach lá nuair a imíonn sí and that a nurse comes every day when she's to go chuig an obair b'fhéidir Is léir go bhfuil sí ag éirí bréan dá cuid cúraimí It seems like she's getting sick ag éirí bréan dá cuid cúraimí leis an tseanbhean a so it seems like she's kind of em you know go bhfuil sí cineál dú dóite ach mar is gnách a deir sí le Nóra an t-altra em oh sure as per usual she said to the nurse Nuair a ceistíonn Nóra í faoi conas mar atá a máthair When Nóra, the altra, the banaltra, asks her about cad é mar atá máthair s'aici, ok? So tá an cuma ar an scéal gur gnáthdhuine í, she seems like a normal person, rud beag cantalach b'fhéidir, wee bit, em, cranky maybe but sin an méid. Tá leabhar rómánsúil á léamh aici, so leabhar grá, scéal grá á léamh aici ar an traein agus tá sí cineálta ar dtús leis an fhear dall and she is kind to him at first ar dtús nuair a phiocann sí suas an mála donn dó when, em, she picks up the bag for him ach féachann sí air go crosta nuair a bhuaileann sé í lena bhata siúil beagnach when she, she gets cross when,

Tá déistín le feiceáil ar aghaidh Catherine, then we can see déistín, disgust, ar aghaidh s'aici, on her face, nuair a thógann Paul amach a análóir, when he takes out his análóir, his inhaler, an slisín cáca, the slice of cake, agus nuair a bhuaileann sé a cosa faoin mbord, faoin tábla, and when he hits her legs under the table, mar go bhfuil sé corrthónach. Tá sí mífhoighneach sna freagraí go léir a thugann sí ar Paul. She's impatient in her freagraí, her answers, agus is léir nach bhfuil fonn dá laghad uirthi bheith ag labhairt leis, and it's clear that she doesn't have the remote interest in chatting to him. fonn dá laghad uirthi bheith ag labhairt, ag caint, leis. Táim ag déanamh iarrachta, a deir sí. I'm trying, a deir sí, nuair a iarrann sí, sé uirthi an bhfuil sí ag léamh, when he says are you reading? she says kind of sarcastically well I'm trying to Tá sí searbhasach ina cuid freagraí gan dabht freisin so she's searbhasach she's sarcastic ina cuid freagraí gan dabht gan amhras thuas ag barr anseo. Níl sí sásta cabhrú leis an caife a fháil um she's not happy to help him cabhrú leis an caife a fháil agus níos déanaí siúcra a chur isteach ina cupán caife dó and later to put em sugar into his coffee she doesn't want to help him out tá sí míthrócaireach she is unmerciful agus mícharthanach gan amhras gan dabht ar bith mícharthanach sin uncharitable míchineálta ligeann sí do Paul praiseach a dhéanamh ar an mbord ar an tábla os a comhair ach diaidh ar ndiaidh tá sí ag éirí níos nimhní so Ligeann sí do Paul praiseach a dhéanamh, she lets him make a mess, ar an mbord, ar an tábla, on the table in front of them. Ach diaidh ar ndiaidh, de réir a chéile, bit by bit, tá sí ag éirí níos nimhní, now, nimhneach means kind of poisonous, tá sí ag éirí níos nimhní, she's getting more and more nasty. Níos measa ná sin. Worse again, tá sí mailíseach nuair a insíonn sí bréag dó faoin radharc atá le feiceáil taobh amuigh, she's mailíseach, she's malicious, when she tells him the bréag, the lie, faoin radharc atá le feiceáil, about the radharc, the sight or the view that can be seen, taobh amuigh den fhuinneog. agus is cinnte go bhfuil sí ag baint sásaimh agus pléisiúr as bheith ag cur as don fhear dall and you can see that she's getting some kind of satisfaction from ag cur as don fhear from upsetting the fear dall. Ní ligeann sí do Paul a chuid bród a léiriú as an turas a bheith ar eolas de ghlanmheabhair aige ó bhí sé ina pháiste, she doesn't allow him to show his bród, gabh mo leithscéal. his pride, for knowing the journey de ghlanmheabhair off by heart ó bhí sé ina pháiste, ó bhí sé óg. Tá uirthi cur isteach air agus é a chiapadh, basically she has to annoy him and kind of torture him or annoy him, yeah. Mar an gcéarna leis an mbréag faoin bpéist sa cháca milis, and it's the same, mar an gcéarna leis an mbréag faoin faoin bpéist with the lie about the worms sa cáca milis leanann sí uirthi ag insint bréag dó she continues on ag insint bréag telling lies to him nuair a fheictear di go bhfuil an fear bocht trína chéile agus scanraithe when it's clear to her that he's trína chéile he's upset agus scanraithe agus go bhfuil eagla air Tá an t-olcas le feiceáil go láidir inti anseo an t-olcas the badness, the evil. Tá sé le feiceáil go láidir, can be seen good and strong here. De réir a chéile, bit by bit, feictear dúinn an t-olcas agus an mhailís sin ag fás inti, so, feictear dúinn, we see the olcas, the badness and the maliciousness, ag fás inti, growing within her. agus tuigtear dúinn go bhfuil tréithe an-dorcha ag baint lena character and we understand there's tréithe personality traits an-dorcha really dark traits ag baint lena character. Is dúnmharfóir í sa deireadh in fact, she's a dúnmharfóir she's a murderer in the end ag deireadh an scannáin nuair a bhogann sí an t-análóir ón mbord, ón tábla, sa chaoi nach mbeidh Paul in ann, nach mbeidh sé ábalta, na puthanna a shábhálfaidh sé um a shábhálfaidh é a fháil um when she moves the análóir the inhaler from the table sa chaoi ionas nach mbeidh Paul in ann so that he's not able na puthanna the to take the puffs that will save him tá sé glic tá sí glic agus cliste go leor an t-análóir a chur ar ais ar an mbord sula n-imíonn sí, áfach, but she's sly enough.

em gabh mo leithscéal just had to change that up so thuas ag barr back to the top feicimid gur sórt em síceapataí í ar deireadh thiar we see that she's a kind of a psychopath imíonn sí ón traein ar nós cuma léi so she fágann sí an traein agus is cuma léi sa tsioc she doesn't give a damn about him agus í beag beann ar an eachtra lofa atá tar éis tarlú and she's not bothered em about the eachtra lofa, the awful incident atá tar éis tarlú, that's just happened. Baineann a cuid iompair stad as an lucht féachana gan dabht, so baineann a cuid iompair, her behaviour baineann sé stad as an lucht féachana, baineann sé geit as an lucht féachana, really kind of frightens the audience gan dabht, gan amhras ar bith. So sin carachtar Catherine now. Seo cúpla pointe. to kind of seo achoimre summary mar gheall ar character s'aici. Um, tá sí bog go leor ar dtús, at first she seems kind of bog, soft enough, agus foighneach i dtús baile, and kind of patient, lena máthair agus le Paul, ar dtús, cibé. Éiríonn sí mífhoighneach, but she gets mífhoighneach, impatient, ansin, lena máthair agus le Paul. Is cosúil go bhfuil sí bréan de bheith ag tabhairt aire dá máthair, it seems like she's getting kind of sick of looking after the mum mar éiríonn sí mífhoighneach, she gets kind of impatient then. Bíonn déistín uirthi agus bíonn sí searbhasach, she's disgusted and she's searbhasach, she's sarcastic le Paul ar an traein. Tagann fearg uirthi, éiríonn sí níos cantalaí, éiríonn sí níos. crosta de réir a chéile. Éiríonn sí tinn tuirseach de chabaireacht Paul, she gets sick and tired of Paul's chatting, agus é ag caint gan stad gan staonadh. Tá sí mailíseach agus olc, she's malicious and evil. Olc. Is drochdhuine í amach is amach. Tá sí ag baint sásaimh as bheith ag cur as do Paul. Tá sí ag baint sásaimh as bheith ag cur isteach air. Tá sí sásta go bhfuil sé trína chéile.